Онлайн апщий адыгэ лъэпкъ. Адыгэм ди гуауэдэх махуэр къоблагъэри, щӏалэгъуалэр куэду щӏоупщӏэ ӏэ сэмэгу ӏэтыным и хабзэм. А хабзэм къытхутепсэлъыхьыну нобэ къедгъэблэгъащ Думэныщ Аулэдин. Аулэдин, а хабзэм теухуауэ сыт къыджепӏыфын?
Псалъэжькӏэ дыублэнщи, Тимур, упщӏэ щӏэщхъуркъым, щӏэщхъу щӏэнэркъым, жиӏа зэрыщӏэупщӏэр фӏыщ щӏалэгъуалэр, умыщӏэм ущӏэупщӏэным емыкӏу илъи. Ауэдэ дыублэнщи, сэ пэж жыпӏэну щытмэ, сэ нэхъыфӏу зыщӏи щыӏэу щӏэкӏыну, сэ нэхъыбэ зылъэгъуаи щыӏэу щӏэкӏынщ мы ӏуэхум теухуауэ, хабзэ, ауэ сэ сщӏэ мащӏэм кӏэщӏу сыкъытепсэлъыхьынщ. Япэрауэ, ӏэ сэмэгу ӏэтыныр Гуауэдэх, дауэдапщэм деж къыщекӏуэкӏыр. Зыщӏэхэм ящӏэж, зымыщӏэхэм ауэдэ, ар къащӏэмэ нэхъыфӏщ. Мыр фӏыуэ Щхьэлахъуэ Абу кӏахэ лъэныкъуэмкӏэ щыпсэуа щӏэныгъэшхуэ иӏэу щӏэныгъэлӏ бэлыхь. Абы и тхыгъэхэм зыхуихьэсыжа нэхъыжьхэм щӏэупщӏэжурэ зыхуихьэсыжа тхыгъэм къыхощ, Нало Заур и тхыгъэхэм къыхощ, мыткӏэ абыхэм нэхърэ нэхъыщӏыуэ Иджыри псэууэ Тхьэм игъэузыншэ Бгъэжьныкъуэ Бэрэсбий сымэ я лэжьыгъэхэм, я щӏэныгъэ лэжьыгъэхэм къыхощ. Абы къыщынэмыщӏауэ, сэ си щхьэкӏэ Тыркумкӏэ сыщылэжьащ, адыгэм сахэту, абы срагъэблагъэри, илъэс бжыгъэкӏэ сщыӏащ, сэ си нэкӏэ слъэгъужа, абы Щыгъуэщӏхэм де нэхъыжьхэм ӏэ сэмэгур къызэраӏэтыр, ауэдууэ гуауэдэх псалъэ къапсэлъу ахэр зыхесхыжа, къыщынэмыщӏауэ нэхъ пасэреижьхэм щыгъуэ, дауэрэ ящӏу щытауэ пӏэрэ, дауэрэ нэхъ пэжу, дауэрэ нэхъ кърагъэкӏуу щытауэ пӏэрэ жысӏэурэ сыщӏэупщӏэжурэ, нэхъыжьхэм абы сагъэтхыжауэ, тхыгъэ гуэрхьэри сиӏ сэ си щхьэкӏэ стхыжауэ. Абы къыщынэмыщӏауэ, джы упсалъэрэ адэкӏэ пыпщэмэ, куу дыдэ зыдмыщӏу, Тимур, Жыжьэ дыдэ пасэрей дыдэм дыӏумыкӏыуэ нэхъ кӏэщӏ хъун щхьэкӏэ, ди уэршэр псалъэмакъым нэхъ кӏэщӏ хъун щхьэкӏэ, ислъам диныр, муслъымэныгъэр къыщытщтам, адыгэм къыщищтам дей дыкъыщежьэу, дыкъыщежьэнзи, мыр зэрызэрахьэу сэ ятхауэ сщӏэмрэ сэ зыхэсхыжа сэ слъэгъуамкӏэ, удохьэри, гуауэр щекӏуэкӏ унагъуэм, пщӏантӏэм удохьэри, сэмэгумкӏэ зыбогъэзэкӏри, Фӏэхъус сэлэмыр уот, имам ефэндым дей, дыуэ бощӏ, мыткӏэ, гуауэр зейхэр моду екӏуэкӏыу щыт-тӏэ, зэрытщӏэщи, абыхьэмкӏэ зыкъыбогъазэ гуп уи щӏыбым дэтрэ уэ унэхъыжьу щытмэ, сэмэгу, лъакъуэ сэмэгумкӏэ лъэбакъуитӏ, лъэбакъуитӏкӏэ укъыхобэкъукӏри, лъакъуэ сэмэгур япэйщ. Ӏэ сэмэгур хуэму боӏэтри, а гуауэдэх псалъэр абдей яжыбоӏэ, уахуэгузавэри, уи гупыр уи щӏыбагъым дэтуэ, уи сэмэгур, уи гупым и сэмэгур А узыхуэгузавэ унагъуэр хьэдэр зейм уи сэмэгур иботри хьэкӏэ пщӏантӏэм дэтхэм уахохьэж. Укъыщыдэкӏыжкӏэ ауэдэу а я пащхьэм укъыувэжри, Тхьэм фщимыгъэгъупщэ, жыхуэтӏэ а гуауэдэх псалъэр, зэрыхуэгузавэр жыбоӏэри, Тхьэм зэрыщимыгъэгъупщэнур етӏуанэм деж жыбоӏэ, ипэми жыбоӏэ мы зэрытщӏэщи хабзэкӏэ. Мыр нобэми зыдохьэ. Лъэ абдежым де япэ уитӏэ, мо гупым уэ унэхъыжьу щытмэ, Абдежым де ар жыпӏын ипэ лъакъуэ ижьымкӏэ укъыхобэкъукӏ, тӏу, лъэбэкъуитӏкӏи лъакъуэ ижьымкӏэ ухобэкъуэжри, уи ижьыр яботыр аби, уи ижьыр, уи гупри уи ижьым иту укъыдокӏыж. Мыр кӏыхьым и кӏэщӏыр жыпӏыну щытмэ, мы хабзэм теухуар ара? ӏэ сэмэгум къыщӏаӏэтым лӏыжьхэм жаӏэжу лӏощӏэ, ӏэ сэмэгур къаӏэтыным лӏо къикӏыр жытӏу дыщыщӏэупщӏэм, а къатхыжахэми сэ сызэупщӏахэм зэрыжаӏэжамкӏэ, фи гуауэр Ди гуауэщ, фи щхьэ кърикӏуар, дэри ди щхьэ кърикӏуащ, фи щыгъуэр, дэри ди щыгъуэщ, дывдощыгъуэ, жиӏэурэ, сэмэгум аращ къикӏыр, лъакъуэ сэмэгумрэ ӏэ сэмэгумрэ. Псом хуэмыдэу, дауикӏ, ӏэ сэмэгу ӏэтыныр дэ ди сэ сщӏэм, лъэпкъхэм яхэсщӏыкӏ, сэ мащӏэу сызэджахэмрэ сызыхыхьа, сызыхэта, сызыхэкӏамрэ мыпхуэдэ я гуауэ Зэхуэсхэм де, дауэдапщэхэм де щащӏу сэ слъэгъуакъым адыгэм фӏэкӏа. Мыр пэжым ухуеймэ, дэ тӏэщӏэхужыпар мы хэкум ауэдэу щыӏэжкъым а къатхыжахэм фӏэкӏа, ауэ мы хэхэс адыгэм иджыри мащӏэмикӏ кӏуэдыжу хуежьауэ, мащӏэ дыдэщ къэнар, ауэ тӏэкӏу иджыри зы кӏапэлъапэ гуэрхэр къэнауэ щызэрахьэ.

Сэри соплъ ауэдэ пэжым ухуеймэ. Ауэдизщ мыбы нэхъ куу тепсэлъыхьын жыпӏэн щыӏэщ, ауэ кӏыхьым и кӏэщӏур арат. Гузэвэгъуэншэ Тхьэм уищӏ, Упсэу.
Жьыщхьэ махуэ куэдрэ Тхьэм укъытщхьэщигъэт, Ӏэулэдин. Щӏалэгъуалэм дызыхэфхам, дызыхэфщӏыкӏам ди гуапэщ. Мы гуауэдэх нэщэнэр зыхэтлъхьэжыфамэ, лъэпкъым къыздэтщтэжыфамэ, екӏу ещхь хъунт.

Нэкъыгъэм и тӏощӏрэ езанэ махуэр зэикӏ тщыгъупщэнукъым. Нэкъыгъэм и тӏощӏрэ езанэр ди зэхуэдэ гуауэдэх махуэщи, щыгъуэныр щӏыбым, уэрам щызедмыхьэми, цӏыхуцӏэ зиӏэр щызэхуэс интернетым щыгъуэщ пэкӏур щедывгъэгъэкӏуэкӏ.
Пасэрей щӏыкӏэу, гуауэдэх дауэдапщэм и нэщэнэу ӏэ сэмэгур дывгъэӏэти, шэджагъуэнэм ирихьэлӏэу, мыпхуэдэ теплъэм иту, гуауэдэх хэштегыр кӏэщӏэту къидвгъалъхьэ.